Nuair a dúirt mé le mo thuismitheoirí am éigin i Márta na bliana 1938 go raibh mé ag dul go dtí Aintree chun an Grand National a fheiceáil, níor bheag an t-iontas a chuir an scéal sin orthu. Ní raibh de cháil orm riamh gur chuir mé spéis ar bith i rásaíocht chapall. An oíche roimh an lá an rása, chuaigh mé go dtí 32 Cé Urmhumhan Íochtarach, Baile Átha Cliath, mar a raibh ceann-áras Páirtí Cumannach na hÉireann an tráth sin. Bhí Seán Ó Muirí, rúnaí an pháirtí, i láthair. Sháigh sé píosa páipéir os comhair mo shúl. An féidir leat é sin a léamh? Go héasca, arsa mise. Tá tú tofa mar sin, tá an radharc go maith agat.

Do throid Eugene i gCath an Ebro i 1938. Thrasnaigh sé an abhainn ar an cúigiú lá is fiche de Mhí Iúil agus an lá dár gcionn do goineadh é. Ach de bharr go raibh an cneá lofa bhí orthu an chos a theascadh de agus dá bhrí sin scríobh sé go greannúr Is féidir liom a rá le fírinne go bhfuil cos liom san uaigh. Nó tharla sé sin taobh amuigh de bhaile Gandesa. Séard is brí leis an véarsa Spáinnise do chan mé ná, más mian leat litir chugam a scríobh, tá mo sheoladh ar eolas agat cheana féin ag cath Gandesa, faoi lámhach na bpiléar, sa chéad líne den troid. It is very interesting kind of figure, very humorous figure. Um, he's Perhaps a little bit unusual in certain respects, many of the people who ended up in Spain and indeed ended up in the Irish left eh went in that direction through the IRA whereas Eugene had relatively little time for the national question. He saw it as being a kind of a a slightly reactionary issue. An t-ainm a tugadh ar na daoine a chuaigh go dtí an Spáinn, fiú amháin i Meiriceá agus sa Bhreatain, ná premature anti-fascists. Ní dóigh liom go raibh siad premature, thuig siad céard a bhí le teacht agus ghlac siad seasamh in aghaidh an fhaisisteachais nuair nach raibh tuairimí phobal na hÉireann go mórmhór báúil dóibh, bhí tuairimí pobal na hÉireann i gcoinne na daoine a chuaigh go dtí an Spáinn. Now he used to argue that the historical destiny was to defeat fascism and even though they failed in Spain, They fought a good fight, kept the flag flying and I think it was eh he was proud of that, he was proud that he helped to stem the tide to a degree. Rugadh é sa bhliain stairiúil 1913 agus an chéad chuimhne atá aige ná Éirí Amach na Cásca inar ghlac uncail leis so mar a scríobh sé, ó rugadh mé le fuaim piléar agus buamaí thart timpeall orm. His father, my grandfather, was a gardener. His mother was a dressmaker, you know, part-time. And he went to local school in Francis Street. Is cuimhin liom Spider Doherty ó Thiobraid Árann, múinteoir i Scoil Phroinsias agus é ag scríobh ar an gclár dubh an méid a bhí foghlamtha aige an oíche roimhe sin. an bád, in aice an bháid, ar an mbád, bean, mná, mnaoi, mná, ban, mnáibh. De ghnáth níor thugamar aon aird ar an tuiseal gairmeach, cé bheadh ag labhairt le bád nó le mnaoi ach amadán. Well Eugene was a very avid reader from the time he was a kid, read everything going, the usual comic stuff that kids read and then into books, then he discovered Marx, Engels, Connolly. Is the paradigm view from the Lurgan chemistry. Do cheannaigh mé cóip den Communist Manifesto i siopa agus léigh den chéad uair é. Nuair a bhí an leabhar sin mar aon le Labour in Irish History léite agam, bhraith mé go raibh na fachailí tar éis titim de mo shúile. Tháinig sé mar scoláire printísigh anseo i fiche hocht fiche naoi. Bhí sé ag déanamh staidéar ina phrintíseach mar leictreoir. Bhí an ESB díreach tar éis teacht ar an bhfód agus bhí an scéim na Sionainne ar siúl so ní mór go raibh seans go mbeadh saolré maith aige mar leictreoir uaidh sin.

agus Peadar O'Donnell agus bhí siad ag clóbhualadh míle cóip in aghaidh na seachtaine den Irish Workers Voice agus ina dhiaidh sin dul amach ar na sráideanna ag díol an nuachtáin sin. Níor glacadh isteach mé riamh i gCeardchumann Náisiúnta na nIriseoirí in ainneoin na blianta a chaith mise le hiriseoireacht na sráide mar a thug mé féin air. Cheap mé riamh go raibh sé an-mhífhéaráilte nár glacadh leis gur scríbhneoireacht nó iriseoireacht den chaighdeán ab airde mo chuid scríobh le cailc ar na casáin, ag áiteamh ar dhaoine críoch a chur le impiriúlachas Shasana agus ag moladh nach dtugfaí saorchead cainte do faisistí. Níor lean an bholscaireacht i bhfad, áfach, mar thosaigh sé ag cur agus d'imigh. cailc leis an mbáisteach. Ní rabhamar ró-bhuartha faoi seo mar thuigeamar go raibh cléireach na haimsire ar phá ag na caipitlithe agus fórsaí na himpiriúlachais. Well, there, were, there was a middle class and a working class, and there were class conflicts, and someone like Eugene Downing was very much at the forefront of those kind of conflicts.

a bhí tábhachtach ag an am. So b'in an chúis gur ionsaíodh ceannáras an Revolutionary Workers Groups, Connolly House sa bhliain 30 is a trí agus bhí Eugene féin páirteach i gcosaint an bhfoirgnimh sin. Ar feadh trí lá i mí Márta 1933 bhí Connolly House, ceanncheathrú na Revolutionary Workers Groups faoi léigear ag scroblach na cathrach. I rith an lae Thagadh maolú ar an ionsaí ach bailíodh na sluaite fíochmhara arís san oíche ag iarraidh briseadh isteach agus an foirgneamh a chur tré thine. Na póilíní a bhí ann bhíodar do-aitheanta ón lucht féachana agus bhí an tsaorghluaiseacht tráchta trí Sráid Chéipil agus Swift's Row ag déanamh níos mó buartha dóibh ná an ruaig a chur ar na réabhóirí dlí. B'iad na Léinte Gorma agus dríodar na sráide na príomh-rannpháirtithe san ionsaí, ach ar ndóigh, bhí daoine macánta ina measc a bhí faoi thionchar bhréaga mailíseacha agus caint ainmheasartha na cléire. Ba bholscairí an-thábhachtacha iad O'Donnell agus Ryan ní hamháin ó thaobh na horáidíochta dhe ach an cumas scríbhneoireachta do bhí acu sna haltanna do scríobh siad ag míniú cé chomh tábhachtach is a bhí ceist na Poblachta sa tír seo ach cé chomh tábhachtach is a bhí polasaithe idirnáisiúnta freisin a bhí ag titim amach sa Mhór-Roinn, go mór mór baol an fhaisisteachais.

sa Spáinn, toisc go raibh ráflaí ag dul mórthimpeall in Éirinn faoin chogadh agus bhí scéalta ann go raibh mná rialta curtha chun báis. Bhí an-bhrú ar Rialtas na hÉireann rud a dhéanamh ar son an chreidimh Chaitlicigh sa Spáinn. Within just days of the Spanish Civil War breaking out, newspapers like the Irish Independent, which had a right-wing Catholic anti-communist slant, had made Spain really the biggest story of the time.

ar an leagáideach sin fear darbh ainm dó Leopold Kerney. Na cáipéisí seo atá Kerney ag cur ar ais chuig an Rialtas, taispeánann sé nach bhfuil an chás chomh simplí sin. Tá ráflaí ag dul mórthimpeall i Madrid, Madrid a city of rumours mar a deireann sé féin. Tá Éireannaigh sa Spáinn ag an bpointe seo, sagairt, mná rialta agus freisin tá máistreás cónaithe nó múinteoirí príobháideach. Bhí Kerney go nádúrach i dteangabháil le muintir na hÉireann sin agus nuair a chuaigh an chás sa Spáinn in olcas toisc gur Caitliceach na hÉireannaigh a bhí ann go léir agus toisc go raibh baint acu leis an eite dheis i gcóir a rá mar bhí siad ag obair ar son teaghlach Caitliceach agus saibhir mar sin bhí eagla orthu. Bhí faitíos ar an eite chlé freisin mar bhí ráfla eile agus crochadh trí cumannaí i bPáirc Retiro agus éadach dearg curtha ina mbéal acu agus mar sin deireann seisean go bhfuil eilimintí frith-daonlathach, tá siad ag baint úsáid as na ráflaí sin. Mar fhreagra ar an mbagairt faisisteach seo ó na deachtóirí, chuaigh fir go deonach ó thíortha éagsúla ar fud an domhain chuig an Spáinn chun an Poblacht a chosaint. Agus an t-aon nasc polaitíochta a bhí eadartha ná fuath don faisisteachas. As an eachtra spontáineach seo d'eascair na Briogóidí Idirnáisiúnta. Bhí sé ag dul in aghaidh na polaitiúil na hÉireann agus ag dul in aghaidh an Eaglais. Cinnte, ní raibh an idé-eolaíocht céanna ag gach uile duine ach do thuig siad cén fáth a bhí ann. They felt that, We're getting nowhere here. Here's a democracy elected in Spain. Here's the fascists on the rise. They could see Franco straight away, another Hitler, and they said, we have to do something about this. And this... fad a bhí ann, beirt Chorcaíoch agus triúr Bleá Cliathach. Earcaigh nua ab ea mé féin agus beirt Chorcaíoch, ach bhí Seán Mac Conalla agus a dhlúthchara Pádraig Ó Duibh ag filleadh ar an Spáinn thar éis bheith ar scor. I gcás na daoine ag a raibh aithne agamsa orthu, cosúil le m'athair, cosúil le Eugene, bhí bhí siad dílis don chúis, cúis an daonlathais sa Spáinn. Agus is cuimhin liom m'athair a rá, má deireann aon duine nach raibh scanradh air, tá sé ag insint bréaga. Bhí scanradh ar m'athair. Do b'é an chéad uair gur gur imigh sé as Éirinn féin, ní raibh sé fiú amháin i Sasana roimhe sin, so ba ógánach de fiche bliain d'aois é, ag dul trasna Sasana, ag dul trasna na Fraince, ag dreapadóireacht thar shléibhte Piréin go dtí an Spáinn chun troid ar son chúis Poblacht na Spáinne. Thánamar le chéile i scioból mór, timpeall caoga nó seasca fear. Chomh maith leis an Bhéarla, bhí Fraincis, an Iodáilis, an Ghearmáinis agus teangacha eile nár aithin mé á labhairt. Tugadh aitheantas dúinn Ainneoin go raibh an Béarla á labhairt againn mar ghasra Éireannach. Bhí meirge ar crochadh os cionn an gheata agus is cuimhin liom na focail air, Ejército Popular, is é sin arm na ndaoine. Chuaigh na lorraithe tríd an ngeata agus chonaic mé den chéad uair brat na Poblachta ar foluain i lár an chlóis, dearg, buí agus corcra. Bhíomar ar thalamh na Spáinne.

Faoi na coinsí seo, an tír a fhágáil agus dul leis an mBriogáid Idirnáisiúnta, ní hé amháin gur cinneadh mór polaitíochta a bhí ann ach bhí sé glan in aghaidh an tuairimíocht coitianta sa tír ag an am. Ar an taobh eile den scéal, na hearcaigh a d'eagraigh an Ginearál Ó Dufaigh chun troid ar son Franco in aghaidh na Poblachta, d'fhág siad an tír le beannacht na hEaglaise agus le poiblíocht go leor. About seven hundred Irishmen fought under General O'Duffy in the Irish Brigade and the figures for the International Brigades are much smaller, perhaps one hundred and fifty to two hundred.

go raibh an Poblacht sin faoi ionsaí ag daoine saibhre na Spáinne le comhoibriú ó Hitler agus Mussolini agus thuig siad go raibh an Faisisteachas ag iarraidh bua a fháilt sa Spáinn agus ina dhiaidh sin bua a fháilt san Eoraip féin agus go gcaithfeadh Poblachtaigh

Bhí sé ina luí ar a aghaidh, a dhá ghéag sínte amach aige ar an talamh. An mhaidin roimhe sin, thánamar trasna na habhann, ghabhamar cúig mhíle príosúnach agus shiúlamar níos mó ná fiche míle. Ach anois bhí an námhaid ag teacht chucu féin agus an taoide ag imeacht díobh. Fuair Franco an drochscéal.

Dhein na doctúirí gach iarracht an chnámh i mo chois a shnaidhmeadh ach d'éirigh an chneá lofa. D'ainneoin a ndícheall b'éigean dóibh an chos a theascadh ar fad. Féadaim a rá le fírinne go bhfuil cos liom san uaigh. My mother told me that his father, my grandfather, was a very sort of proud, strong man, you know, the real manly type and when eh they got word via the hospital that he was said to have been wounded and eh he was very upset about it. She said that which was unusual with him, such a strong man, you know. So they were all worried about him, I'd say. Ar ndóigh, bhí an-imní ar mo sheanmháthair faoi céard a tharlódh dá mac ab óige a bhí ag troid sa Spáinn agus bhí sí ag rá paidreacha ar a shon go dtiocfadh sé saor agus go dtiocfadh sé ar ais go hÉirinn. Ach nuair do goineadh é, do chuir m'athair telegram chuici ag rá go raibh sé gonta ach go raibh sé slán. Agus nuair a tháinig fear an phoist leis an teileagram chuir sé an teileagram i láimh mo sheanmháthar go crosta agus dúirt sé ba chóir go mbeadh sé marbh tá sé ag troid in aghaidh Chríost. De réir a chéile chuir mé aithne ar na banaltraí. Spáinnigh a bhformhór ach bhí Rúmánach, Meiriceánach agus Sasanach sa bharda. I measc na banaltraí Spáinneach do bhí Josefina i gceartlár ár saoil. Is maith liom a ceapadh go raibh sí ceanúil orm, go mór mór nuair a thug sí Robito orm, agus nach cleite d'aon seanamadán le gruaig rua air, ach ainm peata aici orm a bhí ann. An uair deiridh a chonaic mé Josefina ná um Nollaig ina dhiaidh sin, nuair in éindí lena hóglaigh eile, go raibh mé ag fágáil na háite. Ar an dtraen i dtreo Cerbère ar theorainn na Fraince bhí sí i measc buíon de bhanaltraí a d'fhan linne mar go raibh cóir leighis fós ag teastáil uathu. D'ól muid caife le chéile i mbialann an stáisiúin. Brief encounter a d'fhéadfá a thabhairt air.

i mbunscoil. Nuair a tháinig sé ar ais ón Spáinn, bhuel, ní raibh seans dá laghad aige obair fháil i scoil Caitliceach, ach bhí an-ádh leis post a fháil sa scoil Iúdach. When he came back from England, as he did in the seventies, we'd all, ah Eugene is home, we'd all immediately up,

Late teens, early twenties, Spain, what's this I, he was in Spain. Then it sort of emerged and we started probing. Dhein sé rud eile a léirigh cé chomh uaillmhianach agus cé chomh éirimiúil agus a bhí sé ná scríobh sé scéal ar a eachtraí sa Spáinn as Gaeilge. So léirigh sé sin an grá a bhí aige don Ghaeilge ach gur mhaith leis na scéalta a bhain leis a chur os comhair an phobail.

the book as he was in the process of eh compiling the book at the time. Níor bhuail m'athair le Eoghan go dtí go rabhadar sa Spáinn féin agus bhíodar cairdiúil go mór ina dhiaidh sin. Ach d'éirigh eatarthu agus chuir Brendan Byrne ceist ar m'athair uair amháin cad ba chúis leis an titim amach agus ní raibh m'athair in ann cuimhneamh in aon chor ach dúirt sé, Ah he was an awkward hoor.

Fuair mé litir ó Josefina, mi querido rubito. Níor athraigh imeacht ama na mothúcháin. Is beag a thógann sé ar na mothúcháin sin a theacht chun cinn, blúire páipéir, crotáí, fiú sciorta ar bogadh. B'é an dáta a bhí ar litir deiridh Josefina ó Malaga na Spáinne ná an t-aonú lá d'Eanáir míle naoi gcéad agus daichead a trí.